ee a ye manamanakan dabila aw ka na yan ala kira fagali pilan anw tilalo la o labɛnna ka ban muhamadu fagali pilan filɛ anw tilalo ko la ka ban ale tɛ taa madina an bɛ ko da ale kan nin y'ale ka ko bannen aw ɲɛ b'aw la anw ye suwazili kɛ kabila bɛɛ lajɛlen ka cɛminɛcɛ cɛfarinw farafarala ɲɔgɔn kan a bɛɛ ye cɛ kelen kelen bɔ ikirima denkɛ b'u ɲɛfɛ ni kira bɔra na u bɛɛ de bɛ jɛ k'a gosi ɲɔgɔn fɛ k'a faga o la a tɛna fɔ ko kabila kelen y'a faga n'o kɛra dɔrɔn joli bɛ carin kabila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ tajuru sarako kuma kɔni t'o la aa ni kafiri ninnu fɛɛrɛ ka bon sa a ninnu ka janfa ka bon ala kira sɛgɛnna ala kira ɲanina ee e min bɛ ka kule ko juguyaw dar'e kan e ɲɛ bɛ nin na dɛ ee alahu akibaru hindu bɛ kuma a furucɛ fɛ n'o ye abu sufiyani ye a ko ɛ abal hakami ka a ye min fɔ tan nin kɔni bɛ ala kira ka ko ban pewu cɛ dɔ jɔlen ko fo ka diɲɛ wuli sa ɲɛ kira ko bannen aa ko muhamadu ko banna cɛw bɛ k'u bɛlɛnbɛlɛn bɔlɔnw kɔnɔ cɛfarinw ni cɛminɛcɛw kafiri cɛ minnu bɛ yen ni maa tɛ se ka jɔ u ɲɛ kafiri farimaw olu de farafarala ɲɔgɔn kan muhamadu b'a ka so kɔnɔ ko ka taa alakira to sunɔgɔ la k'u bɛɛ ka jɛn k'a gosi a kun ko ka alakira ko ban pepepewu n balimakɛ n balimamuso juguya ni bɛnbɛnbɛnw filɛ kira kan ni jugu wulil'i kama i jigi da ala kan ee juguya man ɲi dɛ Wa juguya min ka jugu ni juguya bɛɛ o ye nin juguya ye ɛ k'a k'i n'a fɔ i b'an fɛ ka sɔrɔ i t'an fɛ k'i k'an dɔ ye ka sɔrɔ i t'an dɔ ye Ala yɛrɛ ko k'o maaw dɛ k'olu bɛ don jahanama dan na a dan hali sitanɛ tɛ don yen walahi olu bɛ kɛ ka jahanama sɔgɔba sɔgɔba fo jukɔrɔ k'o maaw ye n ka ko tiɲɛ a laban ma dilan dɛ ɛ ninnu bɛ biribiri la Ala kira bɔra a mɛnna Ala kira taara a mɛnna ni Abubakari bɔra kafiriw an ka don an ka don eh, a dalen bɛ birifini birilen don k'an ka don an ka don a ye muru bɔ a y'aw pere a ye birifini kɔrɔta ne a ye jɔ a ye jɔ nin ye ali de ye ali de don ali de sɔnna k'a ni di k'i da birifini kɔnɔ nin cogo in na aa nin kameleni ye kabakomɔgɔ ye dɛ muhamadu tɛ se ka kisi abada a tɛ kunnaja fiyewu foyi t'a ɲɛ cɛncɛn kɔ ani fiɲɛjalan kɔ a ye sira bɛɛ minɛ makan arabu cɛfarinw a ye carin cɛncɛnw kan a ye don wow kɔnɔ a ye kulujuw bɛɛ lajɛlen lagɛ a ye yirijuw yiri sanfɛlaw a ye fan bɛɛ yuguba aw ka nin cɛ in bɔ ka na bilahi fɛn bɛɛ labilalen don aw ye cɛ min bɛ se alakira kunkolo ye yan maa min bɛ se ka na ni alakira kunkolo ye ani abubakari kunkolo ye yan Maka fɛn bɛɛ i bɛ fɛn fɛn fɛ an b'a bɛɛ d'i ma aa nin ye ta bilalen ye foroba mugu la ala tilalen don a ka ko la kafiri ninnu b'u kun fɛ ee ala kira bɔra cogo min na a ka so kɔnɔ kafiriw jɔjɔlen don waati min muhamadu y'i bolo fa cɛncɛn de la ka yasini kalan a la wa jaalna min bayni aydihim sadda ka taa se aya laban ma a y'o de fiyɛ bɔgɔ la fiyewu o cɛncɛn de nana don kafiri ninnu kɔnɔ u bɛɛ binna ka sunɔgɔ sunɔgɔ ala kira bɔra a bɛ bɔgɔ ta k'a t'u kunkolo kan aw de jɔlen don k'aw bɛ ne faga kira taara nin cogo de la kafiriw ma bɔ a kalama fo ka taa se fajirida ma u sɔrɔla ka pan ka wuli k'an ka don so kɔnɔ k'a bɛ yen aa ala ka ne n'aw kanda ala ka yafa ne n'aw ma ɲɛ maka kafiriw ye u bɛ ka don wo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin don sitanɛ ibilisa a y'a yɛrɛ kɛ maa ye k'i ɲagami ninnu cɛla a bɛ ka ninnu kɔndi dɛ a filɛ ka na n'u ye fo ala kira n'abɔkari u dogolen don kuluwo min kɔnɔ yan don dɛ kira n'abɔkari bɛ yen kuluwo in de kɔnɔ a dun y'u sama ka na n'u ye f'a don da la dɛ aa ala ka kabako bɛ na kɛ yan dɛ